nna kedu ife emekata m n'ụwa anụ a m kwụ ụdọ gbuo onwe m kedu emekata gị n'ụwa anụ a gị jee ji igbu onwe gị ịkwụ ụdọ gbuo onwe gị ụmụaka ahụ ị mụrụ ka ọ ga-azụrụ gị ya ị chọrọ nke ya bụ ị nwụọ ụmụaka gị ahụ agbasasịa ebe dị iche iche di ha marara gị kedu ihe emekata gị n'ụwa anụ a gị iche echiche igbu onwe gị life is short life is short and life is precious ọ na ọ na afrịka ka a na-eme mmadụ rịa ahụ a na-etreati anyhow but ọ bụrụ na ọ bụ ndị ọcha once you nwere sickness they will care for you to the last people are passing through a lot in the society nọ n'ime people are passing through a lot but ọ bụrụ na ọ ga-eme gị kwụ ụdọ gbuo onwe gị ihe ọbụla nke ị na-eme mbọ ọbụla nke ị na-agba ihe na-ediri ime wụ ịkụwa chukwu ụzọ maka na ụwa adịghị akwụsị today ị nwụọ tata anụ a highest 5 minutes ndị nwe gị enwee mwute na ị nwụrụ life continue and another thing bụ enwere ụfọdụ na-eme

kedu ihe ga-eme gị gị che echiche ị ga-eti otu ihe na akpịrị gị kee maka ndị nke ahụ enwe nne nwe nna nọ na nọ na motherless baby kee maka ndị ka nọ na prison fa ka dị ndụ nwee hope one day fa ga-abụ ndị nwere mmeri ihe ọbụla nke a na-eme ọ bụrụ ngwa dị ndụ ka na-agagharịrị due to frustration dị n'ụwa gị chee chee igbu onwe gị ife anụ a abụ an option say no to this say no to this say no to ịṅụ sniper gọọmenti etiti gọọmenti nke naijiria ga-agba mbọ ịfụ na emere ife ga-abụ a na-eme people a na-enwe hope naijiria tiri etu to an extent na ego nri a- a- bụ- bụ- bụzi diamond ego nri bụzi diamond kịta people are passing through a lot E- eke ema a na-ekwu okwu yahoo boys yahoo boys but soja nọ n'ime ya gọọmenti na-achị anyị adịghị enye people encouragement ị na work hard ka ife ka ife fefe bụ ife aha a na-eme ka people na work hard on themselves ka na put more effort iji wee survive on their own ị ya-afụ a guy of 20 years or a, a girl of 20 years ya na-ekiri nne ya na-ekiri nna ya na hospital ya na nwụrụ ihu ya o ruo echi esi ya and ife ego ji ga-agwọ ndị ha ga nke bụrụ 50k ọkpa nwoke weta ego maka o nweda money nne na nna ya nwụọ o ruo echi si ya na ya agaga tie aka n'ife ọjọọ ji wee nwezera money nnukwu ya ifebi ife aha so ọ ngịwa ka ọ dịrị ịgbasi mbọ ike ihe ọbụla nke ị na-eme tie uche gị na ya ekwena ka mmadụ rafuo gị

onye ọbụla ma Cristiano Ronaldo chefuzie na e nwere mgbe Cristiano Ronaldo ka na-azacha street in Portugal but kịta na everybody dị ndụ ma onye na-akpọ Cristiano Ronaldo so ka ebe ihe a ga-eti mmụọ gị nke echiche ime ụdịrị ihe a or ị ga-aṅụ ihe nwụọ ọ bụ ngịwa nyere onwe gị ndụ so ọ bụ ngịwa kwesịrị iwere ndụ gị on your own ihe ọbụla nke ị na-eme ọ gbọjọ dọrọ gị meet a counselor meet a counselor for an advice meet an expert ha juru online ọ ọ bụrụ i nwee nnukwu phone ị gaa online search ha all those motivation words so listen to it it, it, it, it helps a lot gbaa mbọ fụ na ị share video ahụ na ka o ruo onye ọbụla aka daalụnụ